Anyị ga-eleba anya n'isiokwu dị mkpa n'ụbọchị nke taa ka anyị kpọrọ iwu nsupe iwu nsupe ya bụ the rules and regulation guiding the spelling and pronunciation in Igbo language iwu nsupe iwu nsupe abịa n'asụsụ ọbụla dịka abịa n'asụsụ bekee English language enwere rules and regulation guiding the spellings and pronunciation in English language otu ahụ ka enwekwara n'asụsụ Igbo enwere rules and regulation na-guide otu esi asụ ma otu esi ede gịnị asụsụ Igbo ya bụ anyị ga-eleba anya na iwu chịkọtara maọbụ iwu na-achị otu esi asụ ma na-ede asụsụ Igbo

dịka m depụtara a sị m na iwu nsupe kwuru na a ga-ejiriri igbo izugbe nke ndị a na-akpọ na bekee standard igbo ndị ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ya central igbo ọ bụghịzi central igbo For a long period of time now, a naghị akpọkwa ya Central Igbo n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ chee na asụsụ Anambra na ọ bụ ya bụ Igbo Izugbe. Asụsụ Anambra abụghị Igbo Izugbe. Ihe bụ Igbo Izugbe bụ olu dị iche iche ka e wetara mekọta ya ọnụ ka eji mepụta Igbo Izugbe. Igbo Izugbe, Standard Igbo, enweghị tribe, enweghị ọnụmara ọbụla Enwe- O nweghị particular dialect, ọ bụghị Ngwa dialect, ọ bụghị Anambra dialect. Igbo Izugbe bụ ihe kọmitii Ọnwụ na SE Ọnwụ na ndị otu ya chepụtara n'afọ 1961 mgbe e wepụtara mkpụrụ edemede Igbo ka ejide ede ma na-agụ gịnị asụsụ Igbo. Ya bụ anaghị akpọkwa ya Central Igbo, ihe a na-akpọ ya ugbu a bụ gịnị Standard Igbo. Ya bụ na Iwu Nsupe kwuru na a ga-ejiriri Igbo Izugbe ka a kpọrọ Standard Igbo ede asụsụ Igbo. Ihe ọ bụla a na-ede ede n'asụsụ Igbo, a ga-ejiriri Igbo izugbe ede ya. Lee ịma atụ. Afịa. Dịka afịa, afịa bụ olundị, ọ bụ olu Anambra. Afịa bụ olu Anambra. Olu Anambra abụghị ya bụ standard Igbo. Afịa bụ olundị. A gaghị eji ị gaghị ịbịa ide ihe n'asụsụ Igbo maọbụ gị jee idepụta akwụkwọ ọgụgụ n'asụsụ Igbo gị edee afịa. Ihe ị ga-ede bụ gịnị? Ị ga-eji Igbo izugbe bụ gịnị? Ahịa. Ahịa. Ahịa. O kwesịghị ịbụ gịnị? Afịa n'ihi na afịa bụ olundị. Ahịa bụ gịnị? Igbo izugbe. Ahịa bụ Igbo izugbe. A ma elekwa ya na Mgbọtọ, Ndị Owere na-akpọ nwaanyị mgbọtọ. Mgbọtọ bụ olundị. Ị gaghị ibe ide ihe ma ọ bụ ịgụ ihe na asụsụ Igbo mbụ Igbo Izugbe gị edewe mgbọtọ. Ọ dabaghị adaba. Ihe ị ga-ede bụ gịnị? Nwaanyị. Ọzọ bụkwa enu. Ndị Anambra na-akpọ ya Enu, ọ bụghị Enu. Enu bụ olundị, is a dialect, mana the standard Igbo, Igbo izugbe ya bụ gịnị? Elu. E-L-U, elu, ọ bụghị E-N-U, ọ bụ elu. Ka anyị lekwa ya na nke a. Anị, onye Anambra ji Igbo ya asị anị, anị ma ọ bụghị anị. Anị bụ olundị, is a dialect. Ihe ọ bụ na Igbo izugbe bụ gịnị? Ala. Ala. Anyị ga-elebakwa anya na gịnị na ihe ọzọ iwu nsupe kwuru.

iwu nsupe sị na a ga-eji mkpụrụ edemede ukwu edepụta mkpụrụ okwu ya bụ mkpụrụ okwu a bịa na mkpụrụ okwu ọbụla mkpụrụ edemede nke mbụ ya mkpụrụ okwu ọbụla bidoro mkpụrụ edemede nke mbụ ahụ a ga-eji gịnị a ga-eji mkpụrụ mkpụrụ edemede ukwu eme gịnị ezipụta ya dịka a bịa na aha aka nke a na-akpọ proper noun aha aka bụ aha eji mara gị kpọmkwem dịka aha mmadụ maọbụ aha obodo lee ịma atụ Otu a, aha m bụ Odoziakụ Joy Chimezie. Ọ bụrụ na m chọọ ide Chimezie, agaghị m ede ya na gịnị mkpụrụ edemede nta. Nke a adabaghị adaba. Aga m ede ya gịnị ji mkpụrụ edemede ukwu bido ya. ma ọ bụkwa aha obodo dịka Igbo, ị gaghị esi otu a bido ya, nke a adabaghị adaba, ị ga-abịa dee ya gịnị? Were mkpụrụedemede ukwu dee ya. Ọ bụ ya bụ iwu nsupe sị na a ga-eji mkpụrụedemede ukwu ebido mkpụrụokwu gịnị? Edepụta mkpụrụokwu. Ị gaghị eji mkpụrụedemede nta depụta aha mmadụ maọbụ aha obodo, ị ga-eji mkpụrụedemede ukwu mee gịnị? Wee depụta ya. Iwu nsupe nke atọ

Ụzọ abụọ dị nhatanha, ụzọ nke mbụ bụ ụda mfe, nke ọzọ bụ ụda arụ, ha abụọ dịkwa n'anọ anọ. Ụda mfe a, ụda mfe, mkpụrụ edemede mepụtara ụda mfe bụ gịnị? A, Ị, Ọ na Ụ. Nke mepụtara ụda arụ bụ E, I, O na U. Iwu nsụpe Igbo sị na ụda ụda si na ụda nke a na ụda si na ụda si na ụda mfe na ụda si na gịnị ụda arụ agaghị agakọta ọnụ na mkpụrụ okwu Igbo ọbụla ọ gaghị agakọta ọnụ mkpụrụ okwu Igbo ọbụla ị hụrụ ụda mfe na ụda arụ gakọtara ọnụ mara na ọ bụ okwu ebitere ebite ọ bụghị okwu Igbo mara na ọ bụ okwu e si na mba ọdọ webata n'asụsụ Igbo Ma ọ bụ ya bụrụ na ọ bụ okwu Bekee nke na-enweghị mpụtara n'asụsụ Igbo, a bịa mee ya ihe a na-akpọ Igbonization, bịa tụgharịa ya otu ahụ ọ dị n'asụsụ Bekee, webata ya otu ahụ n'asụsụ Igbo. Ịma atụ, dị ka mgbe a na-ekwu okwu sị ashawo. Ọ bụrụ na unu lee anya, unu ga-ahụ na a si na ụda mfe A sikwa na ụda mfe o si na ụda arụ. Unu ga-ahụ na ụda mfe na ụda arụ batara ọnụ na mkpụrụ okwu nke a. Mbụ nke iwu nsupe sị na o kwesịghị ekwesị ịdị n'asụsụ okwu mkpụrụ okwu Igbo. Ihe o si dị na mkpụrụ okwu nke a bụ na gịnị bụ na ọ bụ asụsụ eme gịnị ebitara ebita ọ bụghị asụsụ Igbo. Dịka a bịakwa n'ịma atụ e nwere ihe a na-akpọ mango. Mango bụ mkpụrụ okwu Bekee mana o nweghị mpụtara n'asụsụ Igbo. Ya bụ, a chọọ ide mango n'olu Igbo, a ga-ede ya na gịnị? Were mkpụrụ okwu Igbo mee gịnị? Depụta ya otu ahụ ọ dị na Bekee. Ọ bụ ihe i si hụ a nke dị n'ụda mfe na o nke dị na gịnị? Ụda arụ. Lee ihe m na-akọwa. Ihe m na-ekwupụta ebe a bụ na iwu nsupe sị na ụda arụ na ụda mfe agaghị agakọ ọnụ na mkpụrụ okwu Igbo ọbụla. ya bụ igbo mụrụ nze ebe ọ bụla ị hụ na ụda si na ụda mfe na ụda si na ụda gakọtara ọnụ ma na ọ bụ gịnị na ọ bụ okwu ebitere ebita ma ọ bụ ya bụrụ na ọ bụ okwu bekee nke na-enweghị mpụtara n'asụsụ igbo e wee mee ya ihe a na-akpọ gịnị Igbonize mee ya Igbonize ya bụ iwu nsupe bụ usoro e si ede ma na-asụ gịnị asụsụ igbo iwu nke mbụ sị iwu nsupe kwuru na a ga-ejiriri mkpụrụ Ihe a ga-ejiriri gịnị Igbo Izugbe edepụta gịnị edepụta ihe ọbụla a ga-ede n'asụsụ Igbo standard Igbo. Agwara m ụnụ na olu Anambra abụghị ya bụ gịnị Igbo Izugbe. Igbo Izugbe enweghị olu ọbụla ọ bụ n'ala Igbo. Ọ bụ ndị kọmitii gakọtara ọnụ wepụta gịnị Igbo asụsụ dị iche iche wee kpọọ ya gịnị Igbo Izugbe n'afọ 1961. Nke abụọ bụ na iwu nsupe sị na a ga-eji mkpụrụ edemede nke ukwu capital letter you must use capital letter to start everywhere. Everywhere, especially um, proper noun, aha aka, words like name of a person, name of a village or name of a particular thing like aha, Chimezie dịka m nyere ịma atụ. Ị gaghị eji mkpụrụ edemede small letter ebido, you have to start it with a capital letter. Igbo, you don't start it with small letter I, you have to start it with capital letter I dịka m depụtara ebe a. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, a sị na ebe ọkụ nyụrụ a wụsa ọwa.